chi efo ụtụtụ ọma gị onye igbo ọma na-ege ntị ọ ka bụ na ọmalịcha mọnde nkwọ ee ka anyị na-ewetara gị ozi a kedu ihe e ji bịa n'ụtụtụ a ọ bụ maka ya bụ njem anyị na-aga na avụrugo anyị na-eje na kogi steeti Kogi steeti ee eh, eh, eh, dịka anyị si gosi gị na mbụ na ihe ngosi ndị nke anyị wepụtara mgbe na mgbe gara aga anyị mee ka ị mata na enwere ndị Igbo ndị bi na Kogi enwere ndị Igbo ekenye na Kogi enwere ndị Igbo nọ na Kogi ee ihe a bụ akụkọ na njem anyị na-eje ịchọpụta ịmagasị ihe dị iche iche banyere ndị dị otu a mụnwa bụ onye Obukpa nke ihe eji mara m bụ DJ 400 ọzọ igbo ndụ one of obukpa and mụnwa ebigo na avụrugo a nine years wee hụcha their culture ka o chedo ọ bụ n'obodo a na-amasị m ị bịa n'ebe anyị nwekwara ndị igbo ndị ndị obukpa ma ndị ma ndị nsụka anyị ncha joinere aka wee na-asụ ofu laịtị ya bụ igbo ma ụfọdụ na-asụ igala enwere na ewe abịakwa na ebe ha asụakwara ha igala so ha na-anụ igbo ma ya so anyị ncha bụ ofu a bịa na echichi hanwa na-echikwa ma anyịnwa na-echikwa so o nwerọ ihe dịka nsogbu anyị na-enwe a bịa na omenala kogi steeti a dịka igala anyị na-abịakọba akọcha nri mechaa everything ọ naghị amasị anyị ụfọdụ ha na-abịa ebe anyị na-alụkwa nwaanyị ma na-abịakwa be ha na-alụ nwaanyị so o nwerọ onye na-asọ nwanne ibe ya nsọ So, enwe ihe onyonyo m na-achọ igosi gị na ị na-ena enwe- enwe ihe onyonyo m na-achọ igosi gị ị nee na background ị fụ ihe onyonyo m na-egosi gị ọ bụ njem ndị ezumezu Royal TV ga na Kogi steeti kedu ihe a ga na Kogi steeti ga mee anyị gara nchọpụta anyị gara ịjụ ese mgbe anyị chọpụtara na e nwere ndị Igbo ndị bi na Kogi ndị bi na Kogi ha abịaghị abịa ha bụ ndị nọ na ala ahụ before ndị ọzọ abịara what does that mean we have our people

many parts of Kogi State and I'm bringing you this very information to let you know that na ihe a na-ekwu bụ eziokwu ọ bụrọ ije ije jekwuru ofu chief ofu nwoke kwụọ ya ụgwọ ọ kọba akụkọ no ị gee ndị a ntị ị fụ na ndị a na-asụ Igbo ha na-eme Igbo mụnwa na onwe m I myself I don't speak another language for them again I don't speak English for them because they are my brothers mụ na ha sụrụ igbo sụọ ya ọfụma sụma ya ma so kedu na akọwa ị na ị ga-afụ ka mụ na ha si nọrọ na-akpa nkata ọ bụ ezumezu igbo tv ka ị na-enene n'ụtụtụ a Ee, aka m maazị obinna chukwubueze ikoro ndị igbo wee na-asị gị biko gbanịsie ike tụsalụ m ozi a tụsalụ m ozi a share press ya share button i nwee ajụjụ jụọ ya na the comment section mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere ụmụ Avrugo Avrugo bụ ndị Igbo bi ebe a e nwezie ndị Igala nọ there ha bịara abịa ka anyị gaa n'iru ndewo Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ na n'ụmụ ochina avụrugo igala mela odolu bishop ka aka nọ n'oge a ọ ka bụ ndị ezumezu Igbo TV anyị ka nọ na Avrugo mụ na ụmụnne m nọ ị na-afụ na anyị nọ ọnọdụ ụmụnne maka a sị na anyị bụ igbo na-asị na agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ and ọ bụ ọnọdụ ụtụtụ ka anyị nọ a sị na onye ogologo

o mee na mkpụrụ ụbọchị one nọ n'afọ Igbo ofu izu ụka na ụma hmm. Igbo ekele m unu kachienu ụmụ Igbo rienu ṅụọnụ onye na-afọ ebe a eh. mpịa bụ na Avru

ihe m na-ekwu na ihe a na-ekwu abụghị abụghị today ghọta gị nke m na m gara ga ebu eze na abụghị so the first eh, this thing, e nwere ata ezugo abụghị ghọta sam ezugo abụghị bụ maka nye anụ abụghị niile asị Okay.

Eh, ya bụ amụkobere Avrugo
oke okwu mmadụ Ọ- ọzọ biko dịka- gwa anyị aha gị gwa ndị igbo aha gị gwa anyị nke e ji malụ gị aha m bụ henry ihe nne m na nna m gụrụ m bụ henry but popularly known as mopo gallant eyed man na so now ihe m na-eme ka m kọọrọ gị my brother Mm, bụ eh, eh, be anyị ebe a mm. ekere m mma nke m ka m ga-ekwu yes ama m nke m mara because abụ m nwa azụ mm. my father gwara m anyị bụ ndị Igala anyị shiri Idah bịa obodo a hmm. mebe ndị nna m
gwa ya ka village gị hmm. gwa ya village gị na onye be bụ ee just kpọrọ m afa o i kwula afa gị henry i kwuo aha obodo gị
ebe m na e, e, obodo m bụ Avrugo hmm. ebe m si bịa Avrugo in olden days bụ Igalaogba

o nwere anụ na-akpa ike here ekwe ka mmadụ meme rest of mind here so e were egbe onye a shi ebe ọ nọ akapụ mgba ya ọ na-abịa obodo a ọ bịa gbagbuo anụ a

mena onye anyị gbogbo gịnị na ma ọ anaghị atọ jụụ o nwere mgbe anyị na-ebi o nwere festival anyị na-emegide onunu ebe egborulu iwere ọgọrụ gboo na ala i vuru i were ọgụ mgbe a nọ na nsọ a nọ na nsọ ahụ obodo ada gị were ọgọrụ gboo na ala i vuru ha if you fight you don carry problem ikwa ekwa ibe akwa don carry problem onye a ị na-ahụ ibe a hanwa hanwa bụ ndị na-ekwu so now a sị m kedu aha nna m na onye nke ha bịarụnụ wee zute ezugwu i nwe ike ma ihe butere ya o ji gbagotere ebe
a ya bụ akwụ anya uwe anyị hunter a ka njụ ga-ebutere ya o ji gbagote ebe a wee meet onye a nọ nta ka ọ- nọ nta ihe e butere na ebe a bụ eji anụ na-akpa e- o nwere onye anụ na-akpa ịjọ ma na-akpa too much ya na-ekwu mmadụ wee ha rụsat bakolo so ọ na-achụcha nta he is a hunter so oke na ọ na-achụ nta ahụ na-abịa ana abịa ana o nwere anụ na-akpa ịjọ mkpamkpa n'obodo a

ọdụdụ anụ ahụ wenye ọ gbasara m wenye ezugwu ezugwu now were ọdụdụ anụ a that is why I buried to them ezugwu were ọdụ anụ a wee nye a man called ọgbụrụ ahụ dị mgba hmm?
no ọ bụ last question ọgbụrụ ọdụ mụ ya bụ nke ndị nke ya nke ndị enyi so so nta ahụ that man na-achụ ọ gbagburu anụ a ebutere ọdụ ya wee jijere family to family ị ghọta ajụ ọ sị na a chọrọ ịnụ nwaanyị n'ebe a the man ọ sị na ọ bụ the only daughter nya ji nna nda ọ sị na ọ bụ the only daughter nya ji nya ji aligo a portion of land n'obodo a mego n'ọfụrụ nyini a sịkwa ka gị na mani agị lara so ọ bịa reside ọ that is why we reside and dutu ana ahụ egburu na nke na-egbu mmadụ Okay. na na na na na m gwuru ihe metere anyị bụ second to their command anyị bịara to them Ask anybody for here.
Ogamgo. What the Avrugo self continue.
Asị m na e nwere omenana a na-eme n'obodo a hmm. nke bụ ndị a onye a nọ hie ha hmm. wee

ata m ịhụ nkogo ji nye o o ji bụ mama m na-akụ ya na-ekwe nkụ ọhọ ojin n'afọ ma ahụghị ụbọchị na
amehụrịta dị oji maka gịnị maka na maka na ha Ezugo bụ nna and Ezu Ezugo a bụ the first man batara Avrugo yes ndewo Yeah, Don't come here. We date serious.
eshi ahụ anyị na-efe like hmm. that bụ maa na-azụ anyị nyere anyị ọnụ mgbe gboo in olden days hmm. mgbe gboo oge gboo ya gwa m odeshi ma ị gbaa m egbe na ọ ma aba hmm.
ife imegwute m n'eka tọ m nga mgbe ka m dị ọcha ịmakwa ngwa ya chọta m dị o were m fe ebe a, o o wepụta m ebe ahụ ya mmụọ anyị na-efe another one m na-eme ka m gwama gị bụ ọ bụrụ ma i jere mgbe na a- oge a na-eri agba ya ọ bụrụ ma ị gara ebe ahụ ma ị ga-erugwu n'ihu na ukwu n'ihu nyi That's n'iru dị arụsị. Ndị ọrụ arụsị. ị na-ebe a Ndị start ọrụ start.

na Kogi State abụrọ Igala you can now confirm with me that Kogi State nwere ndị Igbo bụ ndị Igbo indigenous Igbo nọ n'ime ya so echi niile if you travel somewhere jam mmadụ sị na ọ bụ Kogi State akpọna onye Igala jụọ ya kedu side ọ bụ na Kogi ọ gwa gị side ị ka mara ma nwanne gị ndewo ekenekwa m gị